monga mwa chizolowezi amalawi eni ake chifukwa chotikhulupirira akamva kuti tili ndi msonkhano wa atolankhani amatitumizira mauthenga kunena kuti a Namiwa chonde musanayambe kukamba zimene muli nazo zotiyankhulira mukatikambire nkhani iyi kunjaku nkhani yoyamba ndi nkhani yakukwera kwa mafuta a galimoto imene ili mkamwakamwa kwa amalawi amalawi achita jenkha chifukwa chonena kuti uh, president elect Prof. Arthur Peter Mutharika sanalumbire ee taona mafuta akwera mtengo nde amalawi afunsa mafunso awo nde mafunsowo akuvuta kuti kodi atipase mayankho ndani ndiye amanena kuti a Namiwa nkhani imene mutanenayo ndiye ndimafuna ndiauze kuti nkhani imeneyo tayilandira ah, tikudikira kaye e, a president akalumbira atipasa nduna ndunayo itif- tiyifunsa itiyankha koma chimene tikuziwa nchonena kuti malawi muno malinga ndi malamulo uh, mitengo ya mafuta imayeneka izisintha izitha kukwera nkusika amanena kuti uh, automatic uh, uh, uh, pricing mechanism automatic fuel pricing mechanism uh, ndiyeno panopa zikusowa kuti kodi tikamfunsa ndani koma amalawi chilungamo muchiziwa CDEDI ija ndi yomweyi sinasinthe idakalipo chinthu chachiwiri nchonena kuti wina wake anandilembera message amandiuza kuti kodi mukudziwa kunena kuti nyanja yathu ya malawi tikuipanga under utilize uthenga unabwera mu chingerezi ndiye ndiyesera kupanga mu chichewa amanena kuti nyanja ija ya malawi ija uh, tikusemphana ndi zinthu zambiri kumene kujako ndiye imeneyonso ndi nkhani ina imene tizabwere nayo tizakhala pompano tikhazikike bwinobwino uh, tizakhazikike pa nkhani imeneyo uh, pomaliza munthu wanga anandiuza kuti ndipereke moni kwa mayi Merlyne Yolamu sananene kuti chifukwa chani anangondiuza kuti mukapeza mpata woyankhula muwapase a inspector general a malawi police madam Merlyne Yolamu so moni wanu umenewo kumeneko ku area 30 uh,

in section 12 of the republican constitution end of statement signed sylvester namiwa CDEDI executive director thank you very much for your kind attention ndinanena kuti zokambirana zimene zimange nthenje mu nyumba ino zichitika pa chiyankhulo chimene ambiri timamva chiyankhulo chimenechi cha chichewa ndiyeno ndimawerenga mchingerezi chiyankhulo cha samunda chija komabe pali mzanga pano nyanyiwe soko amene awerenge e, chikalata chomwechi mu chichewa choncho ndipereke bwaloli kwa nyanyiwe soko zikomo kwambiri zikomo kwambiri lilongwe lachinayi okutoba 2 2025 mafuno abwino kwa a president mutharika ntchito iyambike tsopano bungwe la cdedi tafuna kufunira mafuno abwino yemwe wasankhidwa kukhala mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur Mu- Peter Mutharika yemwe mwachidule timamutchula kuti APM kutsatira kupambana kwawo pa zisankho za pa 16 September tikadali pomwepo tifunirenso mafuno abwino wachiwiri kwa mtsogoleri yemwe wasankhidwa kumene Justice Dr Jane, Mayemu, Ansah. Sizachilendo kuti dziko lino ladutsa mu zowawa zambiri mzaka 6 zapitazi monga kusowa kwa mafuta a galimoto, ndalama zakunja, feteleza ndi chakudya. Mwachidule, atsogoleri asankhidwawa alibe nthawi yosangalala kusankhidwa kwawoku. Mmene anavotera Amalawi pa 16 Seputembala zinasonyeza kuti Amalawi atopa ndi mavuto, mazunzo, kulephera kwa kusa, kusatha ntchito kwa Dr. Lazarus Chakwera ndi chipani chawo cha mcp achakwera ndi chipani chawo anabweretsa chisokonezo ndi manyazi kukayendetsedwe ka boma kamba ka chidodo kupanga ziganizo zofunika chifukwa chake apm akuyenera kubweretsa machawi ku ntchito yoyendetsa boma amalawi akufuna atsogoleri omwe angawadalire pa nthawi yomwe avutika poyamba boma likayamba kugwira ntchito, ziganizo zomwe lidzipanga zizipangidwa mozindikira kuti dziko lino limadalira ulimi ndipo chimanga ndi chomwe dziko lino limalima mokhulupirika. Ngati zili zoona zomwe malipoti atolankhani alemba kuti boma likupitali lagwiritsa ntchito ndalama zokwana K100 3 trillion kwacha miyezi inayi ndiye kuti dziko lino lili ndi ndalama zoti likhoza kugula feteleza ndi chakudya chokwanira pachifukwachi ife a Cdedi tikufuna kulangiza pulezidenti mutharika ndi boma lawo kuti liyesetse kutolela ndalama zonse zomwe aononga akuluakulu a boma omwe akutulukawa mwachidziwikire kuti alipo anthu ambiri amene akuyenera kuyankha milandu ife kuno ku Cdedi tikufuna kulangiza utsogolerewu zinthu izi 1 boma lipereke mwezi umodzi kwa anthu omwe anadya ndalama za boma anamanga nyumba ndi zina mdziko muno kapena kunja kuti abweze zinthuzi ndipo akapanda kutero pakutha pa mwezi ayankhe milandu 2 Kusintha ndalama ya dziko lino Pofuna kupereka mpata kwa anthu omwe akusunga ndalama zakuba kuti akaziike m'mabanki a m'dziko muno ndipo akapanda kutero pakutha miyezi iwiri boma lisinthe ndalama za dziko lino kuti akubawo akuba ndalama zawozo asowe nazo chochita 3 kuyimitsa makontrakiti onse amigodi popeza boma likutulukali linkakonda kugwira ntchito ndi madobadoba makontrakiti onse omwe linasayinira akuyenera kuti awunikidwenso 4 kufufuzanso za ngozi ya pa 10 june 2024 ku chikangawa A Malawi akuyenera kudziwa chilungamo cha zomwe zinachitika pa ngozi ya ndege yomwe inapha wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr Saulos Klaus Chilima ndi anthu ena 8. 5, Kupezeka kwa shuga Kwa a Malawi ambiri, shuga tsopano ndi chinthu cha mtengo wapatali. Boma likudzali likoze kampani ya Salima Sugar n'cholinga chothana ndi kusowa kwa shuga wa Illovo pamsika. 6, Kukwera kwa ngongole ya boma Pakadali pano titha kunena kuti dziko la Malawi lilibe ndalama kamba ka moyo wokonda ngongole ka boma la Chakwera choncho boma likudzali likhazikitse komiti yapadera kuti ikambirane ndi mayiko ndi mabungwe kuti alikhululukire ngongole dziko lino. Pomaliza, bungwe la Cdedi likukumbutsanso Amalawi kuti ali ndi mphamvu zonse zoonetsetsa kuti atsogoleri omwe awasankha akugwira ntchito akugwira ntchito yomwe anawasankhira kalatayi yasayinidwa ndi mkulu wa CDEDI Silvester namiwa zikomo kwambiri zikomo kwambiri comrade nyanyiwe soko potiwerengera chikalatacho mwawerenga bwino kwambiri zikomo kwambiri uh, bwaloli ndi lofuna kumalandirizana padakali panopa ndipereke kwa comrade a Sabuni Phiri ali ndi zoti aonjezere zikomo kwambiri Uh, thank you very much, comrade. Uh, on a lighter note, happy new year to all of us, for we are meeting in another year soon after elections. Uh,

akuti ena ma officials a boma limene likulamula ayamba kuwamema anthu kuti ayi paja anakulonjezani uh, za school fees amene anawinawa ndiye mwina ah tiyeni tipite ku msewu kuti tikayende kuti poti ana athu akulipiritsidwa uh, school fees ndiye Ndimafu- timafuna tinene kunena kuti yayi i think ngati amalawi pena pake tizinena zinthu mwachilungamo tonsefe ndife mboni kunena kuti no boma limene amalawi alivotera uh, president wake lerolo sanalumbiritsidwe kusonyeza kuti tikunena pano amene akulamulabe ndi a Malawi Congress Party komanso nduna ya zamaphunziro paja nduna zidathetsedwa ndi kuti nduna yatsopano ya zamaphunziro sinasankhidwe kuphatikiza pamenepo paja program imeneyi imafunikiranso ndalama so tikunena pano budget uh, yokuti mwina akhoza kuponyera kumeneku sanakhale pansi ndikukambirana komanso lolemba likubwerali ana akamapita ku sukulu akhala kuti akupita uh, sabata yachitatu kusonyeza kuti no sukulu kalenda idayamba kale so ndimafuna ndipemphe kuno kuti ayi i think amene akupanga zimenezo tiyeni tidekhe uh, panopa tikuyenderabe mmene zidalili m'mbuyomu koma ife ngati a CDEDI Ah, nkhani imeneyi tikuyang'ana mwachidwi ndipo ndondomeko zomwe takambazi zikakhala kuti zachitika tidzabweranso pano ndikunena kuti kodi no tili pati Ah, zikomo kwambiri ah, executive director ah, okay amandikumbutsa executive director kuti mwina zinthu zina zimene nakambazi ndikhoza kuzikambanso mchichewa ah, choyamba timakamba nkhani ya ku palestina ah, kunena kuti tili ndi chiyembekezo kunena kuti no boma limene likubwera ili alionetsetse kunena kuti likapita kuja ku united nations kukavota lisakavote kuti nkhondo imeneija ipitirire ife tikufuna kunena kuti no likhale limodzi kapena kuti, ah, ilolo likhale limodzi mwa mayiko a muno mu SADC amene akulimbikitsa kunena kuti kumene kuja nkhondo ija ithetsedwe Ah, inu mukudziwa taona dziko la malawi mbuyomu likupita kumene kuja nkumakavota kunena kuti nkhondo imeneija ipitirire ana azimayi komanso achikulire aziphedwa ndiye ife takhala tikunena kuti yayi uh, chanzeru n'chani kukavota kuti ma arabs kapena kuti ayuda aziphedwa kenako nkumapitanso komwe kuja nkumakapeza abale awo ma arabs nkumakauza kuti yayi tathandizeni nkhani za mafuta so tsiku lina adafunsa uh, comrade Namiwa kuti kodi amalawi uh, what are we smoking uh, cha number 2 pa nkhani imeneyi yokhuzana ndi kulemba ntchito achinyamata so ife tikuyembekeza kuti boma limeneli uh, ndithu uh, lionetsetse kunena kuti achinyamata ambiri apeza mwayi umenewu ndithu othandizidwa makamaka mapulogalamu ngati angongole makamaka achinyamata amene ah, ndi akumusi uko amene mwina make avota koyamba mu zaka za 18 komanso ah, 23 Ah, so tikuyembekeza kuti boma limeneli zimenezo lichite komanso mongonjezera tikupempha kunena kuti mwina ah, interest rate imeneyi kuti boma limene likubwerali litayesetsa kuti litsi, litsitse ndithu ah, pa mulingo osaposera 16 kuchokera pa 24 imene tili panopo Ah, mwachidule a executive director zikomo kwambiri mukayang'anitsitsa sindili ndekha tili ambiri komano mwina timangofuna tiombere mkota ndikuziwa kuti muli ndi mafunso ambiri uh, tipereka nthawi yambiri ya mafunso uh, mtima pansi uh, ansonda amakonda kunena kuti paize mukhale paize eti eh, tibwereke chiyankhulo cha nsonda Mpata mwayi tipereka wa, wa, wa mafunso koma nkhani zimene tawerenga mu chingerezi muja komanso tawerenga mu chichewa timangofuna titsindike kuti uthenga umene tabwera nawo ndiwonena kuti amalawi anaponya voti yachipsera mtima Ndiye chifukwa choti anaponya voti ya chipsera mtima panali zifukwa zimene a Chakwera anadera nawo kukhosi. Ndiye lero tabwera pano kuzawafunira zabwino a President a Prof. Arthur Peter Mutharika amene timangowatchula apm ah, mowanyadira kapena mwachidule. Ndiyeno tabwera ndi msanamira zingapo. Ndimafuna kuti ndisanapereke bwaloli kwa makomredi kwa makomredi anzanga ah, kuti aphere mphongo ndizibwereze kunena kuti wani Posachedwa pompa tawerenga mu news paper ya daily times kunena kuti makosana awa a Chakwera ndi Malawi Congress Party yawo amapanga phwando amalawi mukuvutika mukudya chitedze mu pa tsiku amagwiritsa ntchito 3 billion kwacha mukapanga masamu 3 billion pa tsiku ndipo ikamatha miyezi 4 ikutipasa chani 3 trillion inu ndi ine tikugona ndi njala nkumazungulira kuma kumakadya chitedze iwowa amapanga phwando nkumagawana ndalama ndiyeno ndalama njochuluka ndalama yonse sanayimalize ndalama ilipo nde tikuwapempha boma latsopano kuti lowerukali mukalumbira muwapase 30 days masiku 30 information amalawi ali nayo ndalamazo azisunga ndalamazo abweze ndiye amene ati atipase ndalamayo amene ati abvomere kupereka mu 30 days kuti mwadzidza tinangozitenga ife anthu ena ngosauka Ena anabadwa akuba. Ena aja amangonamizidwa kuti ayambe kuba. Ndiye inu amene muli osaba inu, amene muli ndi ndalama munakagula nyumba kunja kapena mziko muno atikuwapempha apm kuti akupaseni masiku 30. Mu masiku 30 mo mukabweza misonkho ya anthu, mukabweza ndalama za amalawizo zimene tigulire chimanga anthu azidya. ndiye kuti inu simukhala ndi mulandu tipemphanso tapempha apm ubwino wake apm amamva kunena kuti amene atapange comply masiku 30 awa amenewo muwamvere chifundo tipempha ife tipitire kupempha koma kwa amene atapange utambwali kunena kuti ndalamazo anatenga ali ndi zinthu zosagwirizana ndi malipiro ake ndi salari yake ife tikuziwa momwe timala- tima- tima- timalandirira ndalama malawi muno ukayamba kuchita utambwali ndiye lamulo liyamba kugwira ntchito usanene kuti iye akundisakasaka ndiye popeza kuti anthu ena nkhutu kumve samva ndiye tikunena kuti bwana mukalumbira ikamatha 60 days tisinthe ndalama cifukwa ndalamazo azikwirira za ziwafere m'manja asowe nazo zochita nkhani ina ndi yonena kuti mdziko muno pa 10 juni kuchikangawa kunachitika zinthu zina kuti mpaka na pano misonzi ya amalawi sinaume and achakwera ni mboni chifukwa kunena kuti nawonso ali ndi mafunso ndiyeno nthawi yakwana panopa poti pakhale paja achokapo afusidwe kuti iwe tatiuze amene anakuuza kuti ndege inafika kuchikangawa ndani so apm mukalumbira loweruka lo anthu akudikira a fresh credible commission of inquiry osati zija anapanga zofuna kuwaphatika amalawi maso zija tikachoka pamenepo nkhani ina akuluakulu nkhani ya shuga nkhani ya shuga malawi muno ndi yachibwana yafika chitonzo ndikuyankhula pano shuga kulibe koma tili ndi kampani ziwiri zopanga shuga kampanizo zimapanga phindu ndiye ndikuti kampani ya illovo ndi eni ake eni ake osasamala za mavuto a inu ndi ine eni ake osasamala zoti amalawi amavota ndiye bwana apm nkhani ya shuga tichedwepo imeneyi muitenge kukhala nsanamira yofunikira kwambiri chifukwa shuga kupatula kuti amagwiritsidwa ntchito m'manyumbamo amakhala pachiwiri ndi mafuta akamapezeka amakhuza kayendesedwe kabwino ka chuma It, sugar has got a multiplier effect to the economy so ndi nkhani yofunika kwambiri tichedwepo ndiyeno poyambirira first things first salima shuga ndi yathu malemu bingu adali ndi masomphenya kunena kuti kuti tithane ndi mavuto a shuga malawi muno tikhale na kampani yathu chifukwa amanena kuti ndizathu sizilowa nkhola koma ndizanga ndiye ndi salima shuga kumene kukufunika kuyende search salima shuga ikonzedwe tiziyang'ana kumeneko chifukwa ndi kumene kuli ndalama zathu chinthu china chonena kuti pamudzi pano tinali ndi boma ladyera boma limene limangodziwa kuononga ndalama kumangongola ndalama kumapangira kampeni mboni ndinu amalawi mwalandira ma 50000 amapereka ma 50000 Mboni ndi inu munaona ndalama za nkhaninkhani zikungopita kwa anthu osayenera pamene anthu akuona njala. Ndiyeno tili ndi ngongole zambiri fana ndalama zija amangongola mabanki. Ena ogwira ntchito m'boma kuti mulipidwe amachita kukatenga ngongole ku banki, kuma commercial bank. Tili ndi ngongole zina zakunja. Ndiye ngongole za mdziko muno sangatikhululukire fana ndi ngongole za ku mabanki akupanga bizinezi koma ngongole zakunja. Titati tagwada pansi akhoza kutimvera chifundo ndiye tikupemphani kuti bwana apm mukangolumbira lowerukalo mukhazikise komiti tili ndi anthu amalawi onena kuti kunjako amaadziwa anthu oti akayankhula amamva we have got people that speaks the language of those people tho- those donors and development partners we have got people that have got connections bwana Apatseni mpata tikhale ndi a high level task force yonena kuti ntchito yake ikhale yoti kuyenda kumema mabungwe amene tili nawo ngongole kuti atimvere chisoni chifukwa ndikhulupirira kuti mwina uh, anduna za chuma akayamba kugwira ntchito kapena agavana atiuza ngongole yathu zikukhala ngati kuti panopa we are bankrupt kuti ndalama imene ikutolera mra tikuyerekeza ngati 1000 ndiye tili ndi ngongole zomakwana 900 kuti titani tipereke akatere ndalama zogula mankhwala sizipezeka ndalama zolipira apolisi sizipezeka ndiyeno mwina nkhasakonkhasako akatikhululukira tikhala ndi kadanga konena kuti tipange zitukuko manifesto ija kuti ikwaniritsidwe ndimaganiza kuti ndingosindika pa mfundo zimenezo famanena kuti mphini yobwereza ndi imene imawala koma this is not a one man show tilipo angapo ndiye chifukwa cha nthawi makomrades ndizikupasani 1 minute 1 minute aliyense aphere mphongo pa zimene tawerenga ndi zimene tayankhula tiyambire kumeneko mayi ali nafe mnzanga kuchokera ku balaka tithokoze nyumba ino tonse chifukwa tadziwana kale chimene pamene ndifuna ndiperekepo ndemanga ine ndi pa migodi ndipereke ndemanga pa migodi kupempha eh? ku migodi maka ku migodi ine ine ine ife anthu akubalaka tavutika ndi mgodi umene wabwera kampani ya portland kwa Ng'onga migodi kubalaka ife takhala tikuvutika muzochitika zambiri nde tikupempha kuti tikupempha kunena kuti boma limeneli talisankhali lithandizire kumbali ya migodi kuti migodi ndi imene ikutenga malo kwambiri komanso ikukhala ngati kuti ikupereka chipsinjo kwambiri kwa malawi nde makontrakta makontrakta amenewawa tingopempha kuti unduna wa za unduna wa zamalo kuti makon- macontract amenewa i think awunikirenso bwinobwino zimene zimene tingapemphe kwambiri aMalawi kuti macontract amenewa awunikire bwinobwino kuti nazonso nzika zitha kukhala mwa mtendere chimene ndingaperekere umboni munyumba ino ndi chimenecho zikomo kwambiri pamsana iwayo pakonto pamakontrakt mayi omega tsiku mwina nkhala kuti muonjezere Mm, ah, zikomo kwambiri Ah, amalawi ali ndi mafunso ochuluka kwambiri kamba ka ngozi ya ndege imene inachitika ku chikangawa ndiye amalawi ali ndi chikhulupiriro chonena kuti boma limene alisankhali lichita kafukufuku oyenerera mpaka na chilungamo chitabwera poyera chifukwa chonena kuti amalawi chiyembekezero chawo Chili pa boma limene lili kuti libweretsa china chilichonse poyera. Zikomo kwambiri. Ah, china chimene tingaonjezereko zomwezi anena kale a director athu kuti amalawi anavotera chipsera mtima chipsera mtima chimene amalawi anavotera nkhani ndi ya chakudya mmalawi chimene amakhulupilira kwambiri ndi nsima nde tikupempha boma limene lalowali kuti chonde panopa season yolima ikuyandikira akuyenera kuti fetereza athamangitse chifukwa mdziko muno ndalama zilimo amalawi akufunika apeze zipangizo zotchipa mtengo pa nkhani ya fetereza chakudya chimene amalawi ambiri chimene tinavotera chimene anavotera apm kudziwa kumawanyadira a president amangoti adadi anadziwa kuti ndi tate wa fuko chifukwa tikakumbuka mbuyomu chakudya mboma lawo sichimasowa panonso amalawi ali ndi chikhulupiriro chonena kuti chakudya mboma limene langolowali limene likukalumbitsidwa lowerukali chakudya chikhala chikupezeka pena paliponse panonso ndizosangalatsa kwambiri kuti chimanga misika ina zambo- chayamba kutsika china chachoka pa 85 ena ma 75 pano chikuthamangira ma 50000 ende tikupempha ndithu kwa adadi kuti mm, chimanga amalawi ambiri akumudzi afikiridwe ndithu feterezanso otsika mtengo chifukwa olo mvula itavuta komano fetereza ngati akupezeka nthawi yabwino feterezayonso otchipa tikukhulupirira kuti njala mdziko muno singakhalemo zikomo kwambiri abiti sidedi Ah, Bwalo zikomo lilani. kwambiri takulandirani adadi a president a dziko lino ndipo mwabwera koma mugwire ntchito mokomera amalawi Nga- amalawi akukondani kwambiri itu dziko lino mwavoteredwa zoti sizidaoneke ndipo muyesetsenso inu yomwe akondeni amalawi Pali mavuto a sugar amene azanu aja atuluka dziko lino chifukwaso cha mavuto a sugar sanaziyendetse bwino adadi tikukupemphani kuti muyesetse muwathandize aMalawi mmashopumu muzikhala sugar sugar yoso atsike mitengo kuti ana athu azikhala ana amphavu popita ku sukulu azikhala muthupi mwawo muzikhala zakudya zoyenelera monga kuti iwowo azikhala ana azeru mmene ana a anthu ena ake amakhalira zikomo kwambiri ife tikuthokoza kuti mwatipeza dziko lathu lino Takulandirani, mukhale omasuka. Ife ndi osangalala kwambiri adadi. Zikomo kwambiri, ndili pa chisangalalo. Zikomo. Ndipongoyenera kuti talandire microphone Abiti wo ali pachisangalalo kuti kwambiri ali pachisangalalo koopsa eti ati akuwauza kuti mwatilandira kuziko lathu lino sanachokepo adali momuno eti mavuto amene amalawi akumana nawo anali momuno awaona eti Ah, msonkhano uno ndi wa atolankhani koma amene amayankhula pa nkhani ya chakudya nyanyiwe soko nakumbukira kuti mu ulamuliro wa profesa arthur peter mutharika anali ndi s- chiganizo chimene amakonda kuyankhula ndikhulupira kuti akakayang'ana muzolembalemba zawo kapena zoyankhula inunso amene mumasunga ndi kusindikiza nkhani mukaone Amakonda kunena kuti, Palibe atafe ndi njala. Palibe atafe ndi njala. Ndiye mdziko muno mu nthawi yapitayi anthu amafa ndi njala, anthu amadya, amadya chiteze. Ndiye zili ndi inu kuti akalumbira la chi eh, pa, pa sabata pano ah, tione kuti kodi zitachitike ndi zotani. Ah, msonkhano uno ndi wa atolankhani ndikuziwa kuti muli mafunso ambiri ndimafuna ndisegule bwaloli kuti mufunse mafunso anu ndi mmene timachitira muja tikutchulani tikakutchulani inunso muzitchula zina lanu mozinyadira mufunsa funso lanu tiyankha mukaona kuti sinayankhe funsolo ah, musachite mantha musachite manyazi osanyanyala ah, zize pano za tonse eh, tibwerezanso kuyankha funso limenelo Ah, the floor is open ndikuona Ah, zanja apo kapena is, is, is, is this a hand yes Ah, okay fine chabwino chabwino uh, anamiwa ndi akuluakulu nonse muli kutsogoloko ine dzina langa ndi imon pilingu uh, mafunso anga kapena funso langa mwina litha kukhala limodzi ongokhala kuti enawo azitulukira pompo koma kwakulu ndimafuna tidziwe nawo kuti panakambidwa kunena kuti uh, panakhala ngati kuyikidwa kumbuyo pamene bwanawa amanena kunena kuti ngati chipani cha dpp chinalonjeza kuti anthu kap- kapena ophunzira samadzipereka fees ku sukulu koma panakhala ngati kuti abakira kuti mwina amalawi adekhe pamakhala zokambidwa zambiri kunena kuti ngati CDEDI kapena inu a Namiwa muli connected ndi chipani cha dpp anthu akukhulupirireni bwanji uh, pa nthawi ino komanso chaka chino kupitila zaka zisanu zikubwerazi mugwire ntchito motani kutengera kuti uh, pasakhale manong'onong'o amene akhala okambidwa kuti inu muli linked ku chipani cha dpp zikomo funso lanu labwino kwambiri koma muku- mukufunsa mukufunsa awa kapena mukufunsa ine Ndi- ndikanakonda kuti mundiyankhe ndinu nanga lina chifukwa chonena kuti anayankhula ndi ako koma mundiyankhe ndinu Ah, chabwino. zikomo kwambiri okay chabwino joseph mazizi capital fm Ah, poyamba mukuoneka nonse nkhope zowala kwambiri ndinosangalala kwambiri kuwina kwa dpp eh? chabwino zikomo ah, anthu ambiri amanena zokuti a Namiwa muli connected kwambiri ndi chipani cha dpp ah, bungwe la Cdedi ndi lokalo limene limaoneka kwambiri mu zaka 5 zapitazi kuchititsa ma press briefing osonyeza kudandaula kwa Amalawi. Tiyembekezere kuti mugwirabe ntchito zaka zimenezizi, tifanizire kuti kulumikizana kwanu kumene kunalipo mbuyomu ndi chipani cha dpp akupatsani chochita m'bomamo chitachitike ndi chani? Tinene zoti mwina mkumanowu ukhala womaliza wa Cdedi imene timaidziwa ija? Funso lina ndilokuti sikale kwambiri limene anthu anakutibulani nthawi imene mmafuna kuchititsa zionetsero. Nkhani imeneyi simunaikambeko pamene mukukamba zopita chitsogolo. Muli ndi mapulani a mtundu wanji kupita mtsogolomu pa nkhani imene inachitika anthu atakutibulani chifukwa choti mmafuna kuchititsa zionetsero? Zikomo. Mwina ndiyankhe kaye. Ah, tikatere ti, ti, tibweranso. Ndithokoze kwambiri chifukwa cha mafunso anu. You see, chinthu chimodzi chimene chimasoweka mu ulamuliro wapita uja ndi ichi atolankhani kumafunsa momasuka akuluakulu timakhala ngati akufatu eh? inu ni mboni mwanena kuti nkhope zathu ndizowala padakali panopa ngakhale wa Malawi congress party akusangalala chifukwa cha Lazarus chakwera chinali chipsinjo kwa wina aliyense including kwa iye chakwera mwiniyo panopanso nayenso wamasuka zimene zimachitika sizimayeneka kuti zizichitika in the 21st century simayeneka zizichitika mu ulamuliro wa democracy nchifukwa chake mwationa tonse kuno ndotani ndiokondwera kunena kuti satana watani wagwa ngati mphezi chifukwa chandionera zimenezo no serious government ingalole kuti anthu azidya chiteze pamene mu budget ataika 67 billion malawi kwacha kuti aziwononga nkupangira kampeni anthu akugona njala No serious government ikoza kulolera kunena kuti tikhale 4 years 5 years opanda forex opanda fuel ndiye lero amene anganene kuti wakwiya eh koma ameneyo ali ndi vuto muyang'ane lero ngakhale media team kaya inali Madea team kaya media team I, I, i don't care uh, nawonso amasuka ayamba kulemba S- democracy imeneyi izipereka mwayi kwa anthu kuti azichita f- azikhala ndi sense of belonging n'chifukwa chake mukutiona kuti nkhope zathu kuno n'zotani zo- nzowala amalawi ambiri nkhope zawo zatani zawala amasuka chinthu china chimene anakwanitsa